kẹ ọ̀tá máa sábà. Anyị ji ọnọdụ ụtụtụ kelee gị nna onye merụ ka anyị rahụ ma teta ọ na-abụ e meghepụ ụbọchị e meghepụ ọnụ asị m ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla ọkpa ntị na aja aka ntị na aja ka ọkpa ntị na aja aka ntị na aja ka aba ya ọnụ asị m ka e gbuwara aka nri ka ọ bụrụ na mma ka e gbuwara aka ekpe ka ọ bụrụ na mma ọ na-eme n'ihu ka anyị nọ nọ n'azụ ọ na-emezi n'azụ ka anyị nọ n'ihu nke anyị metere efele mmadụ Nke mmadụ metere efele anyị, o metere buru anụrụ m ka ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ Okike kere mmadụ ma o nweghị onye kere ya chekwaba ụmụ Igbo ebe ọbụla ha nọ wee sị ọ ntinye ntinye ka ụmụ Igbo ga na-etinye anyị agaghị ewepụ ewepụ ụmụ Igbo ga-abụ ihe nye ụwa asị m Onye zụọ nwa, nwa zụọ ya ma lee ya nka. Ọbasi dị n'elu, anyị na-arịọ gị ka udo, ịfụnanya, ọganiru, ogologo ndụ na arụ ike. Ụbọchị i kere mmadụ ka i kere ihe ọ ga-abụ. Nna, anyị na-arịọ gị ka anyị dị ndụ wee bụrụ ihe ị chọrọ ka anyị bụrụ. Ọ fụrụ nwa mmadụ fụkpọ anya, akwa nwa agaghị ebe na be ya. Egbe bere ugo bere, nke sị ibe ya ebela, nku ya saa ya. Ọgụ eche anyị n'ụzọ ka agbaji n'ike. A chọwa ijiji anya kpọrọ sị jụọ nwaanyị na-eke ogiri. Nwata bụrụ abụ kpụrụ iro, mana iro dị n'agwa anaghị egbu nwata. ndị gboo sị na ofeke na-akpọte dibịa anaghị anwụ n'oge ikwu na-echebe etete etete na-echebe asị m ikwu mere ikwu ga-atọ na nkwubi ibe mere ibe ga-atọ na mbibi ụmụ igbo ọ ga-adịrị anyị mma na eke n'orie na afọ na nkwọ taa a bụ nkwọ ga-akpụtara anyị n'ọnụ na-akpụpụrụ anyị amụ ndị hiri asaa na-agwụ ndị sị na ya ga-adị ndụ nkwọ kpụpụrụ anyị ọnụ ihe na-eme ndị Igbo ihe dị aka ọjị ihe ndị Igbo na-emere ihe dị aka ọjị a sị na nwata gọjie ọjị ntị ndị nwa sụnyere azụ Igbo mụọ nze mụọ ọzọ Enechi Igbo ụlọ bịa ka ọjị ụlọ bịa ka ọjị ụtụtụ ka Chineke nna pụrụ ime ihe niile mee ka okwu ọnụ m bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe niile ise gịnị bụ ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi ndị Igbo ji akpọku Chukwu Okike Abịama ọjị bụ ndụ mere Igbo ji asị onye wetara ọjị wetara ndụ ọjị bụ udo mere na igbo ji asị ọjị bụ udo mere na igbo ji asị onye wetara ọjị wetara ndụ ọjị bụ udo mgbaghara ugwu nghọta nnabata ofu obi obiọma ịgọ ọjị bụ ikpe ekpere n'usoro omenala ejighị asụsụ bekee agọ ọjị maka na ọjị anaghị anụ bekee ndị igbo ibe m biko gbaa mbọ kesaa ihe nkiri a ka o zuo ụwa ọnụ anyị ji ohere a na-asị ọha na eze bịara mmemme a nnọọ ụkwụ nnu jiri bịa ka nnu ga-eji ala ka aka ya mma ndewonụ Iko ka ọ na-aka ka ọ na-aka ka ọ na-aka ọ dịrọ ofele. Ewu, ọ mechakwara na agwa dị ọjị ọ dịrọ ofele. agwa ya